eh, ka bɛn kalo in tile mugan ani wɔɔrɔ nabila isa bangeni mm. san kalo naaninan san ba fila ani mugan ani kelen n'o ye 2021 ye kira muhamadu ka bɔ maka ka taa madina san ba kelen ani kɛmɛ naani ani bi naani ani fila
A n'a ka kalanden don n'o ye Yahaya Hɛn ni Ala ka jɛ ye su in na an sigilen bɛ ni Ala ka jɛ ye section président ka da la n'o ye Amadu Kulubali ye ni Ala ka jɛ ye sigi kun yɛrɛ karamɔgɔw bɔra k'a bɛɛ fɔ ka ban n'o ye Hasani ale ka bangeli ka bɛn nin waati ma mm. an y'a laɲini ko an b'a kɛ a ko a bɛna kɛ ale fɛ yan bon fuseni ta yɛrɛ kun ma kɛ an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn fɛ mm. an bɛna kɛ wala

amadu min yɛrɛ ye kɛnɛ in yɛrɛ labɛn an b'a fo a ka cɛsiri la yarabi ala k'a sara o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ a kɔrɔw yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan an b'o bɛɛ fo mm, o farani ɲɔgɔn kan ka na o dɔgɔkɛ ka kɛnɛ labɛnni na o bɛ fo ka section président fo n'o ye zaki ye ale bɛ kɛnɛ kan a n'a ka vice président mm. ka bɔ gɔgɔ siyaka kulubali a n'a taamaɲɔgɔn nana ani kolɔgɔbɔ perezidan n'o ye ali pale ye kolɔgɔbɔ sous section perezidan yɛrɛ fana bi yan kɛnɛ kan yan n'ala ka jɛ ye wala an bi sigiɲɔgɔnw fana fo ni jama sigira yɔrɔ la a tɛ ɲɛ mankan kɔ an k'u ka baro dumanw tiɲɛ u sigilen u ka da la lafiya la an nana mankan dɔ ye an b'u fo ka yafa ɲini u fɛ ala ka hɛrɛw k'an ye an bɛ foli segin organisatɛriw yɛrɛ ma minnu ye kɛnɛ yɛrɛ labɛn dan ti foli min na ala ka an n'u sara ala ka an n'o ka haminanko nɔgɔya kira yɛrɛ la hɔrɔma kosɔn bi an bɛ teliya baara ninnu nɔfɛ sabula an ɲɛ b'a la a bɛ komi san b'a la ka mɛnɛmɛnɛ o la alihamudulila ɛɛ an ka karamɔgɔ karamɔgɔ madu a bɛ kɛnɛ kan an b'a fo mm. ɛɛ bɛɛ foli kɔfɛ sa Walanda min ni ustaz kun b'a kan sisan sisan an sigira o de kan kira somɔgɔw kira muhamadu somɔgɔw hmm. an sigilen bɛ olu kɛnɛ kan n'o ye hasan ni huseini ye dan tɛ kira somɔgɔw la kira muhammadu ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko ale bɛ taa ka fɛn fila to an bolo silamɛw hmm. ko n'a y'a minɛ a tɛ fili nin lamɛn ka ɲɛ dɛ a fɔlɔ o ye kurana ye hmm. a filanan o ye ale kira muhammadu somɔgɔw ye a ko kurana hmm. ani ale kira muhammadu somɔgɔw k'o tɛ fara ɲɔgɔn na fiyewu fo arijina hawudu kɔji la. a ko ale kira muhamadu mm. ka somɔgɔw ale ka mantɔn na kamasali safinati nuhi man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharika mm. a ko ale kira muhamadu ka denbayaw ale kira muhamadu fatura ka denbaya min to ale kɔ k'olu misali bɛ komi nabilahi nuhu ka kurun ni mɔgɔ min donna a la hmm. kisira siga t'o la très bien faamu dɛ nka ni mɔgɔ min ma don a la don hmm. i mako sa siga t'o la o la kira somɔgɔw ka kan ni kanu ye naam walahi an ye kira somɔgɔw ka kɛnɛ sigi mun de kama hmm. o fɔ an ye tan ka ala wale ɲuman dɔn n'i ko i bɛ mɔgɔ fɛ i t'a den fɛ mm. hali bi a ma dafa fɔlɔ mm, anw bɛ kira muhamadu de kɔ lahara jɔ don tile bɛna jigin adamaden kunkolo la fo sibiri ɲa kelen adamadenw kunkolo sɛmɛw bɛna to ka tobi i bɛna fɔ baga bɛ tobi daga kɔnɔ cogoya min mɔgɔ min bɛna taa fɔ ala ninnu bɔ tile kɔrɔ mm. o ye hasan ni huseni mɔkɛ de ye n'i banna o la i kana se lahara siga t'o la i bɛ t'a ye donc siga t'a la fiyewu o hasani huseni an b'o ka bangini min kɛnɛ kan o de ka ala wale ɲuman dɔn ala ye ko ɲuman min kɛ an ye sabula o kira muhamadu o mɔkɛ ale de nana sababu ɲuman di an ma diɲɛ kɔnɔ ni o de ka kana sira jira an na Très bien faamu ale de nana kana sira jira an na ka an bɔ fili la mm. wa olu mɔkɛ n'o ye kira muhamadu ye ale de ye patron ye a diyara i ye o ale ye patron de ye a ma diya i ye o mm. ale ye patron de ye a diyara i ye o lahara jɔ don ale de bɛ soronadon kɛ wa kabini kira muhamadu cira don min n bɛna kabako le f'i ye a f'an ye kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasallim yani kira muhammad kun ka ci na jinaw kun bɛ yɛlɛ sangolo la de mm. ka taa ci ka taa kumakanw lamɛn ha ka na fɔ o ka turabudalaw n'o ka kolonifililaw ye siga t'o la o da o do dira mais na kuma min na ni kira muhammadu cira mm. ala ye sécuritéw de bila très bien faamu a ye garidiw de bila yɔrɔ bɛɛ sankolo fan bɛɛ hmm. ni jinɛ setana fɛn o fɛn yɛlɛla ko i bɛ taa kibaru lamɛn ka na fɔ kira muhamadu ye o bɛ san mɛnɛmɛnɛ kɛ k'i kiri n'a ye ko munna ko bi ko fanga yɛlɛmana hmm. fanga yɛlɛmana cogo di ko n'i bi ala fɛ n'i bɛ kibaru fɛ ko fo i bɛ passe kira muhamadu fɛ yen fɔlɔ communication ka sɔrɔ ka d'i ma hmm. très bien faamu ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ko min bi ala fɛ yen n'i b'a fɛ k'o dɔn gindo min bɛ ala fɛ yen n'i b'a fɛ k'o dɔn hmm. kɔrɔta min bɛ ala fɛ yen n'i b'a fɛ k'o dɔn kisɛmantiya min bɛ ala fɛ yen n'i b'a fɛ k'o dɔn hmm. n'i wulila i yɛrɛ ma ko i bɛ taa o ɲini ala b'a to mɛlɛkɛw bɛ san ta o bɛ dolo kɛ k'i bon n'a ye i ma taa a ta yɔrɔ la ko i ka tɛmɛ a sira fɛ ko communication yɔrɔ yɛlɛmana siga t'o la a dira kira muhamadu ma mm. tant que n'i ma passe kira muhamadu fɛ walahi i tɛ communication foyi sɔrɔ walahi t'a sɔrɔ ni ala ka kumakan ye siga t'o la kul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah mm. allahu akbar ala y'a bɛɛ labɛn k'a di kira muhamadu ma numu mɔkɛ de ma a ko muhamadu a f'o ye ni mɔgɔ min bɛ ala fɛ mm. n'i bi ala fɛ n'i b'a fɛ i ni ala ka ja n'i b'a fɛ ala ka yafa i ma n'i b'a fɛ ala k'i don arijinɛ kɔnɔ n'i b'a fɛ ala k'i ka seli minɛ n'i b'a fɛ ala ka i ka su minɛ n'i b'a fɛ ala k'i ka jaga minɛ mm. n'i b'a fɛ ala k'i ka hiji minɛ ko i ka passe kira muhamadu fɛ fɔlɔ o kɔrɔ ye i bɛ kɛ kira muhamadu fɛ n'i kɛra kira muhamadu jugu ye n'i birila hali n'i birila alikaba kɔnɔ i ma wuli tugun i bɛ taa jahanama kɔnɔ fo i ka kɛ kira muhamadu de fɛ fɔlɔ han a belebele a wala mais sisan mm. an y'a faamu siga t'o la ala subahanahu wa taala ka communication a n'a ka relation bɛɛ yɛlɛmana ka ɲɛsin mɔgɔ kelen de ma mm. o ye ahamadal basiri zamzamiyu tihamiyu fo i ka passe ale fɛ yen fɔlɔ O tɛ wa o don dɔrɔn. ko in bɛɛ dira ale de ma walahi n'i ma pase ale fɛ yen naam zero i bɔ fu b'i bolo walahi bɔn sisan ale denw naam a n'a mɔdenw Mm. n'i ma kɛ olu fɛ Mm. e bɛna communication sɔrɔ abada i t'a sɔrɔ n ka kuma na n bɛ to ka nin f'i ye n ma ɲinɛ naam i ma ɲinɛ n ko yanni i ka taa sigi gabuguda la mm. i dumuni kɔnɔ a lajɛ ni dumuni mɔna a ti dun ka jɔn to yen mm. n'o tɛ walahi i bɛ sigi gabuguda la musow b'a bɛɛ transfere ka bɔ n'a k'i siginin to yen sabula olu yɛrɛ ta tɛ o taara di dɔ de ma a bɛ taa di min ma taa sigi o kɔrɔ yen a ti dun sirifiw kɔ ah, walahi

koɲa naani bɛ yen Siga t'o ko la. a y'u dege a denw na fɔlɔ Alahu. a y'a denw entraîner koɲa naani na k'o don u dusukun na Naam. a fɔlɔ Mm. a ye ala kanu jira a denw na Ah. a filanan Ahun. a y'a ka nabiɲuman kanu jira a denw na Siga t'o la. a sabanan Naam. a ye a ka nabiɲuman somɔgɔw kanu jira a denw na Alahu. balimakɛ Mm. n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna kɔlɔsitigi tɛ ko astagfirullah Naam. min nana n'a ye mm. sirifiw mɔkɛ de nana n'a ye n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔnna kurusipanna tɛ ko kira ka sunna don n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔnna bonsibilala tɛ ko kira ka sunna don mm. mɔgɔ min nana n'a ye kira muhamadu kira muhamadu Sirifi minnu filɛ nin ye olu mɔkɛ de nana n'a ye n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔnna hejikɛla tɛ n'i y'a mɛn ko ɲɔgɔnna alabatokɛbaga bɛɛ tɛ mm. n'i y'a mɛn ko bi e ko bi alihamudulila a bɛ f'i ma ko karamɔgɔ a bɛ f'i ma ko karamɔgɔba a bɛ f'i ma ko usazu a bɛ f'i ma ko imami a bɛ f'i ma ko dɔkitɔra b'i bolo mm. n'i y'a ye a bɛ f'i ma kira muhamadu sirifi ninnu mɔkɛ o de cira i ka dɔkitɔra dɔnna o de fɛ o de cira i ka lisansi dɔnna o fɛ o de cira i ka usaziya dɔnna o de fɛ o de cira e y'o sunna labato mɛ ni ni i sɔnna i sɔnna o ma n'i banna o kira in denbaya kɔ i bɔra zero la donc kira somɔgɔw alihamdulilayi mm. o ye jɔnw ye fo ka taa dugukolo melege kira somɔgɔw bɛ yen siga t'o rɔ ko an ye kira muhamadu sallallahu alaihi wa ali wa salam a den ninnu bɛɛ min y'a ka bɔnna wolo o ye fatumatu zaharaw ye usazu tilala o la fatumatu zaharaw de y'a bɔnna wolo mm. Tari bɛ faamu n ko kira somɔgɔw bɛ yen fo ka taa dugukolo melege n ko olu de bɛ to ka yeelen in tugu yanni dugukolo melegeli cɛ a dɔ ye alimul alama ye a dɔ ye cɛ ye min ye maa jɛngɛnenw tilen min ye muso yangaranenw maj dangadenw kɛ dugadenw ye min ye maa laadilibaliw kɛ laadili ye min ko bɛn ka sabati min ye silamɛw don da kelen k'o bɔ da kelen min ye ɲɔgɔn kanu sabati ala ka kuranna kɔnɔ ala ko innamal mu'minuna ikhwa ko silamɛw bɛ fa kelen ba kelen cɛ min nana o sabati ala ka dugumakolo sanfɛ ka sɔrɔ an kun bɛ seli an bɛ jɛnɛya kɛ an bɛ seli an bɛ ɲɔgɔn janfa an bɛ seli an bɛ namara kɛ an bɛ seli an bɛ ɲɔgɔn bon kɔrɔtɛ la an bɛ seli i bɛ taa morikɛ fɛ yen a b'i tɔgɔ don tabati yada la i kun bɛ pilasi min na a b'i jigin o la k'i bɔ yen pewu k'i ni denbaya to kɔngɔ ra ka mɔgɔ wɛrɛ sigi a pilasi la olu bɛ to ka yɛlɛ i ni denbaya mako bɛ sa wa karamɔgɔ hayidara dɔ ko o morikɛ ye kafiri de ye hali n'a y'a sɔrɔ kuranna bajuru b'a kunkolo la hayidara ha bamusa ten wala
ko a kana dan karamɔgɔ a kana dan karamɔgɔya ma a kana dan kitabu caya ma a kana dan kuranna sugolo ma hali n'a y'a sɔrɔ kɔgɔji batonw de b'a ka kuranna ɲun kafiri don a finma siga t'o la Kari min faamu de faamu kɛra kɔgɔji bato de b'a ka kuranna ɲun naam tant que hmm. a ma sɔn laadiliya ma tant que a ka denmusow tɛ disa biri naam tant que hmm. a musow t'a la ka disa biri f'o bɛ produit mu o na tant que ale yɛrɛ ti a ɲɔgɔn karamɔgɔ ɲɔgɔn fɛ ka a ɲɛ na hmm. n'a y'a ɲɔgɔn karamɔgɔ ɲɔgɔn tɔgɔ mɛn a da a bɛ kɛ komi tasuma ka mɛnɛ a na ko hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ alikaba de seli kan na a fiɲɛ kɔni wala a belebele o kira muhammadu cira min kama fo i k'o de faamu kira muhammadu cira rahmatan lil alamin alahu akbar a cira de diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kama o kira muhammadu min cira diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kama mm. a denw fana tora o nɔ de la fo ka taa se nɛnɛ kiri laban ma wa a mɔdenw fana fo ka dugukolo meleke o de bɛ yen mm.

o y'i bon ni kabakuru ye mm. fo joli b'a la ka bɔn seyidu kun bɛ de bɛ don kira muhamadu ni kabakuruw cɛ seyidu bɛ kira muhamadu ye yɔrɔ min mm. a ye joli nɔ de filɛ fo ka taa kira sumani sɔrɔ kuluwo kɔnɔ o kɛra e mɔkɛ la wa e min b'a la k'i da kɛ lɛrɛko lɛrɛko ko ɲɔgɔnna karamɔgɔba tɛ ko kira mm. muhamadu bɔnna k'o tɛ tiɲɛ ye o kɛra e mɔkɛ de la wa a kɛra sirifiw mɔkɛ de la o don kira muhamadu ko cogo di mm. jibirila jiginna ko i mako bɛ mun na n k'a halaki wa n ka jiginni de kɛ o kan k'o bɛɛ ta cɛ ka kulu kɛ k'o bɛɛ mako sa wa a ko ala yafa o ma o t'a dɔn de ye eh. o kɛra sirifiw mɔkɛ de la ale y'o tɔɔrɔ min kɛ mm. walahi Zeyidu bun harisa a taara sɔrɔ kira muhammadu sigilen bɛ kuluwo kɔnɔ a b'a la ka ala wele tellement que u y'a bon ni kabakuru ye mm. basi b'a la ka jigin basi y'a da nɔrɔ n'a b'a da waga fo basi jurujan bɛ to k'a da kole kole ka jigin bilahi de ala ka kira ala ye sankolo min ni dugu sankolo dugu ni dugumakolo dan cɛ min kama lawlahu lam tukhrij dunya min adami wallahi a taara sumani sɔrɔ kuluwo kɔnɔ a kɛlen bɛ k'a tigɛ jan mm. a ko ala i bɛna n ka ko kalifa jɔnw de ma i bɛna n ka ko kalifa yɔrɔ surunamɔgɔ de ma wa walima i bɛna n ka ko kalifa yɔrɔ janamɔgɔ de ma mm. wo don de a kɛlen k'a tigɛ jan ala ye madina ansaruw kɛ kira muhamadu tigɛ ko i ka dugawu jaabira o y'a sɔrɔ arabuw kun bi arabu tun bɛ dilege don u ka wulu la k'u ka wulu sɛbɛkɔrɔ labɛn ɲɛnama mm. ka taa n'a ye ukazu sugu la u bɛ waso ɲɔgɔn na yɔrɔ la o don y'a sɔrɔ o b'a la ka jinɔgɔ bɔn kira muhamadu la arabuw b'a la k'u ka jakumaw dilan ka dilege don o la ka to ka wari di don olu la mm. o y'a sɔrɔ o don o b'a la ka kira muhamadu col serrer k'a ka dilege fara mm. o kɛra jɔn de la o kɛra sirifuw mɔkɛ la a y'o ɲɛni kɛ o ta bannen ye o ɲɛni bɛɛ kɔfɛ a binakɛ fatuni o ye bugurimugu de cɛ ka seri a ɲɛ na mm. ko ayiwa muhamadu e a banna e ka ɲɛnamaya banna sisan kɔni an ka jow bɛna lafiya o kɛra e la wa o kɛra mɔkɛ la wa mm. o kɛra min mɔkɛ la ala tɛ fitiriwale ye. o dama tɛ uhudu mm. kɛlɛ don nafigiw ye plan min tigɛ kira muhamadu la o ye gabakuru de kɛ ka kira kɛrun kira muhamadu mm. uhudu kɛlɛ don yani kalabiɲɛw kɛra ka turu kira la kira muhamadu f'a yɛlɛɲin fila mm. a bɛɛ bɔra o kɛra fo ka joli kɛ ka kira muhamadu ɲɛnamini k'a bɔ k'a bin joli ye kira muhamadu ɲɛnamini uhudu kɛlɛ don ka kira muhamadu bɔ k'a ben pewu mɔgɔ minnu ye nin kɛlɛ in nanbara kɛ ka janfa kɛ ni nin ye kira sɔrɔ selila nafigiw don olu don o mɔdenw bɛ taribi faamu dɛ mais kira muhamadu benni mɔgɔ kelen ko kira muhamadu sara mm. a waati silamɛw bɛɛ fari fagara sabula ni général ka drapeau benna ka ban a banna walayi ko i kun bɛ ɲɛsin silamɛ dɔ ma k'a minɛ k'a kan tigɛ a tɛ lamaga tellement k'a fɔra ko kira muhamadu sara sahaba dɔw de nana sɔrɔ jalagɛlɛya sɔrɔ ko hali ni muhamadu sara nana ni min ye an b'a sira kan o kɛra cɛ min na hmm. ka nin tɔɔrɔ ninnu bɛɛ kɛ ka nin ɲɛgwa ninnu bɛɛ kɛ ka pɔsɔniw bɛɛ k'a kɔnɔ ka nin degun ninnu bɛɛ kɛ o fatuni kɔfɛ hmm. ala k'o bɔnna bɛɛ faga ka bɔ dugumakolo sanfɛ ala dun ko kurana kɔnɔ ko i ka bɔnnaw ka juru sara ti dɔ wɛrɛ muhamadu i ka kiraya juru sara i ye sɛgɛn min kɛ hmm. alijinɛ kɔni b'o sɔrɔ ah. mais a juru sara belebeleba de ye n y'a wajibiya silama bɛɛ kan o k'i somɔgɔw kanu ni mɔgɔ min ma sirifuw kanu i tɛ alijinɛ sɔrɔ alahu akbar i t'a sɔrɔ Imam Safi ko a ko kira somɔgɔw a wasara aw ye waso ye a wasara aw ye kɔrɔta ye ni mɔgɔ min ma sɔli aw mɔkɛ kan mm. u ka seli tɛ minɛ ni mɔgɔ min ma sɔli aw kan ni mɔgɔ min ma sɔli aw mɔkɛ ni aw kan u ka mm. seli tɛ minɛ
donc vraiment naam i b'a ye direct kira muhamadu sɔlɔlahu alaihi wasallam Wasalim. a bɔnnaw n'i m'o kanu Ahan. i tɛ arijinɛ sɔrɔ Walahi i t'a sɔrɔ. mais kira muhamadu fatuli o t'a fɛ ka kira muhamadu bɔnna tɔgɔ mɛn han i bɛ taa kurana kalan yɔrɔw la Naam. i bɛ bɛɛ i bɛ siya bɛɛ tɔgɔ mɛn kelen kelen ka taa mais i tɛ hayidara tɔgɔ mɛn a la siga t'o la wa plus ni hayidara tɔgɔ yɛrɛ fɔra ka ban Naam. i b'a ye a bɛ kɛ i bɛna fɔ tasuma de mɛnɛnen bɛ dusukun na Mm. n'i ye o ye i la n ka cɛ taa karamɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu k'i ye siga t'o la n'o tɛ i mako sara ka dugawu k'i ye ni hayidara tɔgɔ fɔra yɔrɔ min na e a bɛ kɛ komi tasuma donna i kɔnɔ mm. taa o bɛ dugawu k'i ye n'o tɛ e ka bana in tɛ ban bolisɔnna ka bana ban bi diya ka tɛmɛ i ta kan sabula ale t'a si dɔn ale b'a la n'ale nana tubi don min o y'o bannen hmm. mais e ma mɔgɔ si kɛlɛta sɔrɔ fo misiri jɔra ni cɛ min tɔgɔ ye o mɔdenw i b'a la ka bila o de la aa i mako sara o la alhamdulilayi hmm. kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a denmuso min tɔgɔ fatumatu zaharaw alibatulu ɛ tɔhira o fatumatu zaharaw ye mm. ni musoba in a bɔra musoba min na o ye hadijatul kubura ye ustaz danbele bɔra k'o fɔ an tɛ segin o kan bilen mm, mm, talibɛ faamu belebelew de bɛ ɲɔgɔn wolo a bɔra sanuman na hadijatul kubura yɛrɛ ye musoba ye kɔmɛrisanti musoba don makan kɔnɔ a niyɔrɔji tun bɛ sigi ale ye den min sɔrɔ o kɛra fatumatu zaharaw ye ne dela ka nin fɔ e ye n ko muso n'a ye den wolo a denmuso bɛ kɛ a yɛrɛ de ye nɛt siga t'o la cɛ den muso a denkɛ bɛ kɛ a fa de ye a wolola ye
muso n'a ye denmuso wolo a bɛ min kɛ cɔ mm. a b'a cɛ bonya cogoya min a bɛ cɛ kɛ cogoya min na cɔ denmusonin sigilen a ma tɛmɛ san wolonfila kan mm. a b'a la ka nin bɛɛ sɛbɛn a bɛɛ a b'a la ka arisiri a mémoire la a tɛ bɔ ɛ kitabutigi dɔ ko mm. a ko ni denmisɛn n'i ye kalan kɛ denmisɛnma a bɛ komi ni mɔgɔ min ye nɔ bɔ fara la a bɛ tunu wa a tɛ tunu a tɛ tunu siga t'o la donc denmusonin sigilen bɛ kabini a si san wolonwula naam kalanyɔrɔ ta tɛ dɛ du kɔnɔ denmisɛn ye kalan daminɛ i fɛ du kɔnɔ kabini a si san wolonwula muso den in sigilen bɛ k'e lajɛ han e bɛ taa ci ji bila i cɛ ye i bɛna i sonsoro de k'a fɔ a ye wa ou bien i bɛ to ka pɛrɛn a kunna de wa ou bien i bɛ to ka nakutu kɛ k'a ci a kun cɛmancɛ la de wa ou bien i bɛ to ka kuma in de kɛ walima i bɛ to k'a nɛni de wa walima i bɛ to k'a tan k'a ja wa den mm. yɛrɛ kabini a san wolonwula a sigilen bɛ ka nin bɛɛ arisiri a ka mémoire la o la ni a yɛrɛ nana kɔrɔbaya n'a taara mm. bamusoma tun bɛ min kɛ facɛ la ale bɛ sin ka tɛmɛ n'o ye en même temps. Eh, Tari i b'a faamu o la fatumatu zahara ale bɔra hadijatul kubura la tari i b'a faamu ko hadijatul kubura ye fatumatu zahara ye kira bɔnnaw ale de y'u bange a den fɔlɔ de ye hasani ye den filanan de ye huseini ye
hasani huseini o kira muhamadu tun y'u kanu ala ko hasani huseini k'o bɔra ale la ala ka mɔgɔ kanu mm. min ye hasani huseini kanu ko ale b'o fɛ mm. kira somɔgɔw o ye jɔn de ye kira somɔgɔw a fɔlɔ imam ali ani fatumatu ani hasanu mm. ani huseini kira muhamadu ye ninnu de fara ɲɔgɔn kan ka fini birifini dɔ kɛ ka biri o la ka sɔrɔ k'a fɔ ala ninnu de ye ne ka somɔgɔw ye mm. fɛn o fɛn bɛna bɔ ninnu na n ka somɔgɔw de ye ninnu ye ala kɛ mɔgɔ fɛ ah. mɔgɔ min kɛra ninnu fɛ ala ban mɔgɔ bɛɛ la mɔgɔ min banna ninnu na mm. a tulo b'a la kɛ o y'o ninnu kɛ cogoya min na to k'o kɔnɔ kira muhamadu ye min fɔ naam a y'a fɔ
donc pour que i ka se k'a faamu mm. an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la bi an b'a la ka ɲɔgɔn degun bi siga t'o la n'i ye tiɲɛ fɔ naam o b'a fɔ ko aa aw ka waajuli yɛrɛ de ka gɛlɛn fo ka taa dama tɛmɛ an ma deli ka nin mɛn i tɛ nin mɛn o mɔgɔ minnu ye kira mɔdenw faga o bɛ nɔgɔ o bɛ gbɛlɛman fɔ wa o t'a fɔ mɔgɔ min se na y'u fa n'o hakilina de b'a kunkolo la o de b'a mémoire la est ce que u bɛ se ka gɛlɛman fɔ wa inna allaha ghafurur rahim de bɛ yen mais inna allaha shadidul iqabi fana bɛ yen donc n mako bɛ min na surumani parce que ni ɲa bɛ taamasiya dɔ la n bɛ teliya hasan se bɛ Hasanu mm. ale bangera kuma jumɛn an bɛ don o yɔrɔ la joona o hasanu in mm. imam aliyu den don fatumatu zaharaw den don mm. o hasanu in ale bangera sunkalo in na sunkalo kalo in tile tan ani duuru de i bɛna fɔ an bɛ don min na o tile tan ni duuru su ye bi hasan ale bangera o la Fatumatu den don Fatumatu ye kira den ye o Hasani wulila a cɛsirila diinɛ na mm. jogo ɲumanya a y'o sabati Hasani tora o de kɔnɔ tellement que kira somɔgɔ ala ye kumakan kelen min fɔ mm. kira muhamadu ye kumakan kelen min fɔ a ko n bɛ taa ka fɛn fila to a bolo n'a y'a minɛ a t'a fili a tɛ fili kurana ani ne kira somɔgɔw juguw y'a dɔn selanafigiw y'a dɔn mm. ko kira somɔgɔ ninnu n'u mɛnna sigira n'u balola ka mɛn walayi olu ka laɲini tɛ sɔrɔ sabula u tɛna sɔn k'o fa janfa o tɛna sɔn k'o mɔkɛ janfa o ye mun kɛ

ale de ye o ye wari da dɔ de voter Alahu ka taa di muso in ma Ɔhɔn. ko a ka jɛn ka hasanu faga Eh, n'a ye sera ka hasanu pɔsɔni kɛ hasanu kɔnɔ k'a faga Naam. ko olu bɛna a furu Alahu akbar. yazidu kun ye halifa ye ko ale yɛrɛ yɛrɛ b'a furu Han? walahi mm. eh, cɛ caman tora an balakaw ka janfa la masakɛ caman tora an balakaw ka janfa la kuma min na ni o kɛra mm. muso in ye mun kɛ muso ye a laminɛ ka pɔsɔni de kɛ a kɔnɔ mm. walahi muso ye pɔsɔni k'a kɔnɔ tile damani kɔnɔ ni kira mɔden hasanu ka pɔsɔni t'a kɔnɔ n'a kun ye kaari tuta a biɲɛ pɔsɔni bɛ to k'a biɲɛ tigɛ tigɛ a bɛ to ka bɔ ka bin minɛn kɔnɔ hmm? walahi dɔ tɛmɛna a ko kira mɔden ko wuli ka nin ɲɛɲini a ko ala ka latigɛ o ko ɲɛɲini cogo t'a la wallahi mm. hasan an sigilen bɛ min ka anniversaire wallahi n'i ye kira somɔgɔw yira ala b'i jira siga t'o la a bɛ yira kana siga a la wallahi an tɛ siga kabako min bɛ diɲɛ na bi a yɛrɛ ɲɛ b'a la bon ni nin kɛra kabini san ba kelen ani kɔ mm. nin kɛra kira mɔdenw na ɔ tiɲɛ wɛrɛ bɛ se ka to yen tugun wa a bɛ tunun pewu bon ni mɔgɔ min wulila bi Hmm. Ko i bɛ kira somɔgɔw ka anniversaire kɛ. Naamu. K'a jira u k'u ka tariku kalan i k'a mɛn. Walahi. Bɛɛ k'a mɛn k'a dɔn o tɔɲɔna. Naamu. Hmm. Birifini min bi n k'i ɲininka suruguw la hmm. n'o kɛlen bɛ ka sagajigi wolo don k'o fara k'o jira bɛɛ la. K'o bɔ o kan. Walahi. Naamu. Ala b'i kɔrɔta. Walahi a b'a kɛ. Ala b'i kɔrɔta siga t'o la o Hasanu in mm. pɔsɔn de kɛra a la han eh, mais ale yɛrɛ fa ma to yen o n ko min ye Hasanu ale yɛrɛ fa faga n'o ye Aliyu ye a yɛrɛ y'o mɛn histoire la a ka ca o mhm, a tigi bɛ to ka seli dɔrɔn Tare bɛ n faamu a faamuna a bɛ to ka seli a bɛ to ka ko in lajɛ ni mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan hmm. an président e yɛrɛ an an ka tɛmɛ n'a ye o nana ko fɔɲɔ b'a fɛ ka wuli dɛ président bilayi an bɛ sanji fɛ hmm. an bɛ sanji fana fɛ a sanji ko gɛlɛya fana bɛ yen kira mɔdenw kama an bɛ sanji fɛ ko nana papiye di Tare bɛ n faamu de wa hasanu in pɔsɔn kɛra a la k'a fa hmm. a fatura rabi ul awal a fatura o de kɔnɔ dɔnbakalo Tare bɛ n faamu basigi tɛ yen bilen o hmm. an b'a ɲini ala fɛ ala k'an nafa ni kira somɔgɔw ye ala k'an nafa ni kira somɔgɔw ye ɛɛ président a ma tiɲɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn kira somɔgɔw yɛrɛ kama ala ka fisa yɛrɛ fana kama Tare bɛ n faamu o la o hasani a fatura ka se hijira san bi duuru na dɔw ko san bi naani ani kɔnɔntɔn ko a fatura o de la fatuni o y'a su don yɔrɔ jumɛn o y'a su don bakiya kaburudo de la Tare bɛ n faamu faamuna a su donna bakiya kaburudo de la o y'a su don a mɔmuso kɛrɛfɛ n'o ye fatumatu bintu asadi walayi seyidina aliyu ba mm. seyidina aliyu ba o de ye fatumatu bintu asadi ye an kana ɲinɛ nin muso in kɔ seyidina aliyu ba Ee fatumata bintu asadi na n ko muso in tɔgɔ durusi siga t'o la muso in de ye kira muhamadu lamɔ a denmisɛnma an ba aminata fatuni kɔfɛ na kira muhamadu sallallahu alayhi wa sallam a mɔkɛ n'o ye abudulmutalibi ye ka kira si to san seegin na kira mɔkɛ fatura hmm. kira mɔkɛ fatutɔla ye a den ta ka kira muhamadu ta k'a kalifa mɔgɔ min ma o ye seyidina aliyu fa de seyidina aliyu fa a y'a kalifa o ma hmm. seyidina aliyu fa fana y'a ta k'a kalifa muso jumɛn in ma o ye seyidina aliyu ba ye a bɛ fɔ a ma fatumata bintu asad walahi ni muso in fatu don mm. ni muso in ma fatu fiyewu ah. fo a ye bay'a layidu wɔɔrɔ ta ni muso in fatu don kira muhamadu yɛrɛ de bolo barikama ye cɛncɛn wɔgɔbɛ k'a bɔ k'a don k'a la ko ala n b'a ɲini i fɛ ka yafa muso in ma mm. i k'a kɛ n ka nabiɲumanya kosɔn ani nabiɲuman min tɛmɛna Hasan a su dara yɔrɔ min o ye bakiya ye a mɔkɛ kɛrɛfɛ o hasanu in kabini a denmisɛnma kira muhamadu ko ko ale m'a kanu k'o ka bay'a kɛ maa si bolo ni ale tɛ ale m'a kanu o ka bay'a kɛ mɔgɔ si bolo ni ale tɛ Hassan b'a la Hussein b'a la Abdullahi bin Abbas b'a la Abdullahi bin Ja'far b'a la hmm. o denmisɛn dama dama o tɛ tɛmɛ san tan ni fila filaw kan o nana bay'a kɛ kira Muhammadu bolo hmm. olu tun bɛ waso k'olu de ye mɔgɔ ye min n'o ye bay'a kɛ o denmisɛnma k'a sɔrɔ o ma balikuya fɔlɔ o bɛ kitabu min na o hayatu sahaba filɛ nin ye kɛnɛ kan yan hmm. Wala tɛ ɲuman na ko silamɛya ye dugulen file de ye n'i y'a fiyɛ bɛɛ b'a dɔn nin y'an ka file kɔrɔma ye dɛrɛ bɛ n faamu o ka tɛ a to ka ko in lajɛ o la ala k'an ni sababu bɛn komi dɔw bɔ yɔrɔ ka jan o kama ko a bɛ fɔɲɔ daminɛ na an ti a y'a lajɛ de mɔgɔw bɔ yɔrɔ ka jan ayiwa seku ko k'an bɛ tɛmɛ n'a ye seku ko k'a ti na na sisan mɔgɔw bɛ sanji fɛ i ko a ti na na sisan o la ala k'an saba bɛ a takbir suma takbir alihamdulilayi o hasani a su donna yɔrɔ min na o kɛra bakiya kaburudo de la a mɔmuso kɛrɛfɛ hmm. walahi o hasani fana a ye kalo wɔɔrɔ walima

kira somɔgɔ fɛn o fɛn nana u k'a bɛɛ elimine kelen kelen pɔsɔn de y'a bɛɛ ta alahu akbar
o hasani ye den minnu bange a ka ca den tan ye
mɛ a dɔgɔkɛ n'o ye fuseni ye hmm. o fuseni ale min nana to kɔfɛ u nan'a ye hali bi ale bɛ tiɲɛ kan mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ baya k'a ye lɛtiri ba kelen u ye o de bila ka na di fuseni ma
lɛtiri ba kelen mm. don o don u bɛ lɛtiri ci a ma Fuseni i jija i ka na Iran Kufa walayi ko diinɛ b'a la ka bin mm.
ni Fuseni taara maa o maa fɛ o b'a fɔ ko Fuseni kana taa u bɛn'i janfa mm. u ye ci sama lɛtiri laban tigi ko Fuseni anw y'a fɔ e ye ko diinɛ b'a la ka bin Kufa tiɲɛniw b'a la ka kɛ.
u b'a la
ka haramu kolu daga Allahu akbar ala Fuseni n'i ma na Ɔnhɔn. lahara an bɛn'a fɔ i mɔkɛ ye Naam. ko diinɛ kun bɛ binna ko i banna ko i tɛ taa Allahu akbar nin yɔrɔ in b'an hakili jigin fa ɲini na siga t'o la Muhamadu Madani Hayidara walahi Mm. e ala ka Seyid Sɛrifu Usumani Madɛni Hayidara ka waliju denmisɛnnin san mugan ani wolonfila Muhamadu Madɛni k'a to Kɔrɔgɔ turune na bana in sera hakɛ la hmm. n'a a tun bɛ se ka wuli ka taa joli fɔɔnɔ ka sɔrɔ ka na sigi tabali kan k'i wajuli kɛ a ko ale ma yafa mɔgɔ si ye mɔgɔ min ye ci sama k'a fɔ ale facɛ ye ko ale man kɛnɛ hmm. ko ale ma yafa o si ye
ko
a bɛ fɔ ko sirifu sara kɛlɛkɛ yɔrɔ la hmm. diinɛ dɛmɛ yɔrɔ la a tɛ fɔ ko sigira tari bɛ faamu de
ale ma sɔn ka sigi ala ala y'o misali jira anw na k'a fɔ denmisɛnnin san mugan ani wolonfila hmm. ale ye min kɛ diinɛ na san mugan ni wolonfila maa hakɛ min tuubira a bolo maa hakɛ min ye baya k'a bolo ah. maa hakɛ min ye boli minɛ a ye boli minɛ maa hakɛ min bolo hmm. a tɛ ka fɔ wa a ko n bɛ fɔ Muhamadu Madani de ma ko alimamu tun bayea dibaga ale tun bɛ bayea dira alimamu de ma karamɔgɔ Hayidara ye maa o maa maga k'a maga k'a maga ka dɛsɛ e Ala Muhamadu Madani tɛmɛtɔla y'a bɛɛ salo a fɛ siga t'o la a y'a kɛ a y'o bɛɛ koro a fɛ walahi imamu mugan ni kɔ de bayea k'a ye Abijan
mugan ni naani. Talibe faamu a faamuna ee ala ka hinɛ an na ala sɔn donc olu bɛ siran mun ye mm. lahara a kana fɔ ko olu mɔkɛ nana ni ta diinɛ min ye ko olu segira ka bɔ a ma fewu Muhamadu Madani a ka wajuli laban a ye wajuli laban min kɛ mm. ne y'a video lajɛ a ti kana fɔlen o sɔrɔmu de tun b'a la hmm? a ko fo ka sɔrɔmu bɔ ale la ko fo dɔgɔtɔrɔ ka sɔrɔmu bɔ ale la ale bɛ taa wajuli kɛnɛ kan o k'o t'a bɔ a tora ka to ka kasi u ye sɔrɔmu bɔ a la a nana sigi a bɛ wajuli kɛ a hmm. kan bɛ jigin dɔɔnin dɔɔnin hmm. o sɔrɔla ka a ta ka segin n'a ye

ani kira bɔnna minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o don o bɛ mɔgɔ bi wolonwula. naam siga t'o la. talibe faamu. a faamuna. mɔgɔ bi wolonwula o b'a bɔ. alahu akbar ani kɔ.
kira mɔden bɛɛ ma sa dɛ. Hmm, a bɛɛ ma sa.
ee mɔgɔ bi wolonwula ani kɔ fuseni taara ni o ye. naam parce que hasanu fatura ka den minnu to a fɛ a y'o fara a kan. a n'a kanu ɲɔgɔn o taara. jaga ala jugu in yazidu kɛlen bɛ ka labɛn de kɛ ka surasiw b'o ka ca maa maa maa kɛmɛ maa ba bi saba ye o b'a la k'a kunbɛn u bɛn'a janfa mm. o waati telefɔni tɛ yen o telefɔni tile tɛ o walahi o ye o y'a kunbɛn yɔrɔ min n'o ye karabala ye
a ma nɔgɔya kalabiɲɛw de turula kira mɔden na i bɛna fɔ juguni kalabiɲɛ cayara farikolo la i bɛna fɔ i ɲɛ bɛ juguni farisi bɛ cogoya min kalabiɲɛ kɛra kira mɔden na o don ten a tun bɛ kuranɛ ta k'a jira o la a ko n ye mun de kɛ ne kan ka fa hmm. Hmm. ni seli waati sera o bɛ o bɛ o bɛ kɛlɛ lɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka seli n bɛ deli ka nin yɔrɔ in f'u ye kana to k'a mɛn dɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ y'a da nɔrɔlen bɛ ko seli silamɛya ye siga a la a ɲɛ ka da arijinɛ na firawuna bɛ don a ɲɛ siga t'o la walahi firawuna bɛ kalo fin kiri don olu b'a la ka seli o o tuma na olu ka seli bɛ dan na wa n ko ni seli waati sera u bɛ kɛlɛ jɔ fɔlɔ seli waati mana se u bɛ kɛlɛ jɔ mɔgɔ ka to ka hayidara kɛlɛ ka montazi modɛli bɛɛ kiriye bi gansan tɛ koyi o m'a to a mɔkɛ la olu mɔdenw de
walayi montazi modɛli bɛɛ o y'a o y'a modɛli bɛɛ kɛ dɔw ko a tɛ lakasara de seli dɔw ko misi boli de b'a bolo a bɛ misi de kantigɛ a la a tɛ lakasara seli n'o de y'a to jama b'a nɔfɛ mɛ kɔmi limaniya don tɛ e la i tɛ sabali ka seli fana lakasara to k'a filɛ limaniya t'i la n'i ɲa b'i la limaniya t'i la e b'a la ka nanbara kɛ ka mɔgɔw janfa i bɛ nkalon tigɛ k'a fɔ ko n n sikora k'i ye kan ka misifin bɔ saraka ye o misifin yɛrɛ bɛ bɔ a ti ɲɛ tari ɲɔ faamu i bɛ mɔgɔw wele k'o janfa k'o nanbara e mana lakasara kelen sɔrɔ ko i y'o bila ko i bɛ jama sɔrɔ mɛ mun na e ma lakasara bila mɛ anw de bɛ cɛ dɔ lɔn ale ka lakasara bila ka fitiri bila ka safo bila ka fajiri bila o yɛrɛ bɛ dɔrɔmɛ bi duuru ɲini na k'a kɛ daraka yɛrɛ ye a t'a sɔrɔ la n'i ma ɲa nkalon tigɛ kɔ nkalon min ni tiɲɛ bɔlen don o tigɛ

i ka dɔn kuma dɔw tun bɛ eh, mɔgɔw da sɔnw na ka caya ko hayidara tɛ seli siga t'o la. ko a tɛ seli ko a tɛ don ta a tɛ bɔ ta Ɔhɔn. ee fɛsibuku nana nkalon bɛɛ bɔ kɛnɛ kan walahi o y'a bɛɛ fili i bɛ karamɔgɔ hayidara yɛrɛ ye a b'a la ka mɔgɔw seli Naamu. ko i ko a tɛ seli e kana taa i ta fɔ kɛnɛ ma n'o tɛ hali denmisɛnnin san wolonwula ye hayidara selitɔla ye a y'a ye siga t'o la bɔn n'i ko hayidara tɛ seli dɔrɔn an b'a fɔ ko o kuma na o ɛ konatɛ ɲuman na i bɛ ɲininka de yalima tubabu bɛ sɔrɔ faransi wa. na i bɛ ɲininka de. tubabu bɛ sɔrɔ faransi wa. Hmm. sabula juma misiri bɛ mɔgɔ min fɛ k'a tɛ seli. siga t'o la. juma misiri bɛ mɔgɔ min fɛ k'o tɛ seli. na o ye kabako ye. e de bɛ seli seli farida jɔn de y'a jira mɔgɔw la. Hmm, hmm. a mɔkɛ. Seli kabila ni baada jɔn y'a jira mɔgɔw la ne a kana dusu gan an bɛ kalanden musomannin dɔ wuli sisan sisan mm. a bɛ fɛn fɔ seli la hali i n'i ka kɔrɔlabaga bɛ durusi i tɛ s'a la mɔgɔ min tɛ seli o bɛ seli cogoya jira mɔgɔ la wa
an bɛ dɔ wuli sisan sisan a bɛ seli tɛrɛmɛ sisan sisan i n'i ka kɔrɔlabaga bɛɛ tɛ se walahi tɛ se ɛɛ kalanden dɔ donna mobili kɔnɔ a sigilen bɛ a ɲɛ bɛ dɔ la o kɛlen bɛ ka disa biri mm. a ko e bɔlen bɛ hayidara ka kalanden fɛ dɛ a ko kosɛbɛ ayi ko kunfin de ye ko a bɛ kunfin kumaw de fɔ a ma kalan a tɛ foyi dɔn mm. o kɛra yɔrɔ min ɛɛ muso in ko a ko tiɲɛ don mm. ko ne ka karamɔgɔ don a ma kalan mɛ a ka ne kalan et puis ne de y'a ka kalanden fitinin ye ne yɛrɛ tɛ bɛrɛ dɔn voilà mais question dɔ bɛ yen min y'i ɲininka n b'a fɛ i bɛ n jaabi n karamɔgɔ silamɛya donkan ye mun ye silamɛya tiɲɛfɛn ye joli ye seli farida don joli don kuma jumɛn de fali kasi kan bɛ seli tiɲɛ karamɔgɔ cɛ y'a kunkolo siɲɛ ka kunkolo suli mobili kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ b'a la k'a filɛ tar'i bɛ faamu ah. kalanden wulila k'i jɔ a ko silamɛya tiɲɛ fɛn tan don ah. fila fara ala kan ka fɛn don i ni ala cɛ k'i mɔkɛ bɔ ala n'a ka kira la ah. ka taa sira wɛrɛ tiɲɛtigiya mm. kira muhamadu ma na taa sira min ye ka eh, kira ka kafiriw dɛmɛ silamɛw kan mm. kira muhamadu nana ni min ye n'i banna o dɔ la n'i y'o dɔ nangari ka da mɔgɔ dɔ la k'a bɛ se ka dɔ fara ala ka diinɛ kan walima ka dɔ bɔ a la bɛɛ ani dabali jugu kɛ ka siga kafiri ka kafiriya la ka ban ka diinɛ ɲɛɲini mm. ka ka don mɔgɔ ni diinɛ ɲɛɲini cɛ walima ka ban k'a ɲɛɲini yɛrɛ bonya kosɔn ko an karamɔgɔ nin ye silamɛya tiɲɛ fɛn ye ko an karamɔgɔ mm-hmm. n ye min fana f'i ye ko kuma jumɛn de fali kasi kan bɛ seli tiɲɛ i b'o dɔn wa mm. a ko a t'o dɔn a ko voilà n'i ni fali taara kongo la i kɛlen bɛ ka ji siri fali la i ka ji bilenni bɛ fali kan na mm. ɔ I taara tora ka to ka baara kɛ i nana wuli i ma fali ye i y'a yɔrɔ ɲini ka dɛsɛ seli waati don sera i ye tayamamu kɛ k'i bɛ seli yɔrɔ min na i ye fali kasi kan mɛn an karamɔgɔ seli tɔ ma tiɲɛ wa o seli tɔ tiɲɛna i y'o seli tɔ tigɛ de ka taa duuru ka fali minɛ n'o bɛ taa ma senna fosi i bɛ taa fali minɛ k'a siri ka sɔrɔ ji ka seli ji ta a y'o fɔ yɔrɔ min na bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ waati min na o tora taa la o sera dugu dɔ la yɔrɔ min na karamɔgɔ cɛ in ko mm. ko ale bɛ jigin ko k'a kɛ komi a bɛna jigin ka ɲɛgɛnɛ kɛ a ma yɛlɛ o kɔfɛ bilen manil fard manil jabar manil kahar manil nasir wahidulah la ilaha ilalah muhamadu rasululah ko bɛ mun na mm. kira mɔdenw de janfara ni janfacogo de la o de bɛ yen bi fo ka taa dugukolo meleke ni ala sɔnna ka hakili di e min ma mm. e ye baya kɛ ni ala sɔnna ka faamu di e ma e ye tiɲɛ dɔn kira somɔgɔw de ni diinɛ ka kan ka baya layidu wɔɔrɔ ta o b'a la ka min fɔ kuranɛ kɔnɔ ko tiɲɛ don mm. ni ala y'o faamu di e ma e ka ala barika da ka ala wali ɲuman dɔn e ka seli dugaw bɛɛ minɛna n'o tɛ lahara ni ala taara k'a ka layidu ɲininkali kɛ mm. i kamana bɛ gwan lahara ni ala ko ko ne mun de la mun de la i b'a la ka sirifiw kanu n'o ye hayidaraw ye i b'a fɔ ko ɛɛ eh, ko ni o ma la a ra o b'a fɔ i ma la a ra ni dalilu jumɛn ye mm. e eh, k'o bɛɛ ma ban wa Ee o b'i ɲininka yala an fa adamaden bɛɛ banna wa o bɛ ɲininka an fa adamaden bɛɛ banna wa abada an fa adama tun bɛ bi wa mɛ anw tɛ nin ye anw tɛ an fa adamadenw ye wa an fa adamadenw ma ban yɔrɔ min na mun na sirifuw bɛ ban dugukolo daminɛna ni min ye olu denw ma ban mɛ san ba kelen ni dɔɔnin dɔrɔn olu ka ban wa hasidiya kan don
o bɛ nanbara min na dɛ o bɛ o de bɛna de o bɛ o de bɛna da kɛnɛ kan o la Hussein o y'a faga di walayi u ye Hussein faga hmm. kira mɔdenw ah. Hussein den ninnu a musomanw u ye dile u ye kulusi ni dileke bɔ o la o lankolon walayi eh, hmm. Dileke ni kulusi u y'a bɔ o la pewu ka a tɔgɔ di cɛmanw dileke ni kulusi bɔ o la pewu o b'a la ka tɛmɛ ni Hussein kunkolo ye mɔgɔ bɛ ka to ka tɛgɛrɛ fɔ mais mɔgɔ bɛ to ka tɛgɛrɛ fɔ o ye k'o sera ala jugu la kira mɔden o ko de ye datugu la o de kama imamu ali ko a ko ne ye su bɛɛ si ɲɛna pour que n bɛ ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan a ko ni ala ye ne sen sabati n bɛ ko in da kɛnɛ kan n kun bɛ to k'o de fɔ mm, mais ala ma sɔn mais ne aliw fatulen kɔfɛ ni mɔgɔ min nana ne ka place dɔn ni mɔgɔ min nana ne ka place ta mhm. walahi aw bɛna dɔn aliw mako bɛ mun de la aw bɛna ne aliw jɔyɔrɔ dɔn aliw ka laɲini ye mun ye aw bɛn'o dɔn Hayidara ala sɔnna k'ale de bɔ ka aliw ka tiɲɛ bange bi
o ye pɔsɔni k'ale kɔnɔ ka tila ka o taara bɔ pewu k'a ye k'a to yen o ye marifa esaye marifa ma ɲɛ o ye kalon tigɛ kalon ma ɲɛ don o don ni kalon bɛ da a la waati min na dɛ o waati de la a bɛ taa ɲɛ
mɛ n b'i ladi telefɔni tigi o n b'i ladi WhatsApp tigi o n b'i ladi e min bɛ to ka sɔn in yɛlɛma yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mm. ko hayidara e ko i m'a mɛn wa e ko hayidara lɛn na ko a lajɛ e min bɛ to k'o kɛ ee n b'i ladi i hinɛ bɛ n na mm-hmm.
a hinɛ t'a minɛ walayi i hinɛ bɛ n na e ka ko in bɛna laban cogoya min na i t'o dɔn dɛ. heyi mɔgɔ lebu man ɲi siga t'o la mɔgɔ yɛrɛ lebuli man ɲi Naam. janko sirifi Mm.
janko kalo o ye taa Ahan.
sen fila bɛ fɛn min na Mm. n'a bɛ kuma a bɛ fɔ a ma ko n'a bɛ fɔ a ma ko adamaden siga t'o la i cogo dɔn adamaden na walahi
kana jɔ adamaden na dɛ naam Mm-mm. kana jɔ a la i farati Mm. siga t'o la heyi sini dogolen don naam walahi heyi min bɛ sini na ala de b'a dɔn walahi mɔgɔ yɛrɛ gansan ten kan'a lebu mm. kana to k'a a nɛni kan'a ka lebu ɲini ka to k'a fɔ min bɛ sini na i t'a dɔn dɛ sini dogonin don walayi i jɔlen bɛ min na dɛ mm. ni i ka lebu n'i ka nɛni sera a ma i ta bɛ tiɲɛ jango kira somɔgɔw e m'a mɛn ko mɔgɔ minnu kɛra sababu ye mɔgɔ minnu ye plan tigɛ n'u ye Sɛkina Ahamada Hamawulahu minɛ k' a dɔw ka san kelen kɛ saya sɛgɛngɛrɛ la e m'o mɛn fɔlɔ e farati Bamadani den ka baara daminɛ ni sisan cɛ maa o maa ye a bali ye mm. maa o maa jɔra ɲɛ ko i b'a bali ye walahi i sen karila
Caman murukura.
Ɔhɔn. Walahi. Mm. Numéro 10 bɛɛ tɛ attaquant ye Ronaldo ye. Han ayiwa. Numéro 10 bɛɛ tɛ Ronaldo ye. Un un un. Ɛɛ. Ɔhɔn.
Siga t'o la. Numéro 10 bɛɛ tɛ Ronaldo ye. Han. A bɛ bali ye nka a bɛ bi don. Walahi a b'a don. mɔgɔw tɛ kelen ye ale nana mun de jira ko jogo ɲumanya jogo ka sabati ni jogo yɛrɛ man ɲi ni jogo ma sabati anw ka jɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ tiɲɛna pewu a bɛɛ tiɲɛna hali balontannaw walahi
ni balon bɛ tan a b'a kɔlɔsi kosɛbɛ yan siga t'o la bɛɛ kilaselen kɔfɛ o bɛ mɔgɔ dɔ ta k'o ye alibitiri de ye mɔgɔ kelen karitɔn fila b'a bolo karitɔn jaune b'a bolo ruzi b'a bolo wulima ni nɛrɛma alahu akubar n'a tora balontan na naam n'i ye dɔ attaquer min attaquer cogo man ɲi Mm. o kɔrɔ i ye jogo juguya dɔ kɛ Siga t'o la. o bɛ sin ka jaune jira i la ko i farati dɛ han bon a ye na ni ballon ye an b'a ta u ka contrôle la Allahu akbar parce que a y'u ka mɔgɔ ye et puis u bɛɛ tɛ dɛ k'o ka mɔgɔ dɔ de ye kojugu kɛ han u bɛ carton jaune jira a la ka sɔrɔ ka ballon ta u ka contrôle la siga t'o la n'i tilala ka dɔ wɛrɛ kɛ tugun o bɛ karitɔn jaune filanan jira i la mm. ko jugu de tɛ ko a tɔ ye kelen ye n'a dafara saba i jogo tiɲɛna an b'i renvoyer k'i bɔ an ka tɛrɛn na pewu o ye dunuya ko ye siga t'o la i m'o kɛ nin match na wa hali n'i ma dɔ wɛrɛ kɛ nin match kelen na ni match wɛrɛ sera n'o bɛ zuyera mm. ni i ye i ye mal kelen kɛ a ma dafa saba wa ala o turunali kelen u bɛ sin ka karitɔn ruzi jira i la de e jogo tiɲɛna mm. a ye nin mina ka bɔ n'a ye kɛrɛfɛ a ye bɔ ni nin ye a jogo man ɲi mɔgɔ tan ni kelen kelen a bɛ to mɔgɔ dɔ dɔ fan kelen bɛ kɛ mɔgɔ tan ye fan kelen bɛ kɛ mɔgɔ tan ni kelen ko paseke kelen jogo tiɲɛna o y'ale gɛn ale kelen ye kunko se tɔ ninnu ma walahi a ka dɔgɔ ninnu o ye duniya o ye diɲɛ yɛrɛ de ye diɲɛlatigɛ de ye ɔhɔn o ye diɲɛ ye taribiyo a faamu faamana jango lahara wa aina baye alla ye du wɔɔrɔ ta walayi jogo in de bɛ laban ni Tiɲɛ, jogo in tɛ siga diɲɛ ti dilan ni jogo in tɛ lahara ti sɔrɔ a tɛ tila a tɛ sɔrɔ an bɛna lajɛ ka fɛɛrɛ gasi yan walahi o ko hali bi ko sanji in b'a la ka tourner dɔrɔn nka an bɛ sanji fana fɛ Hɛrɛ bɛ faamu de ala ka sanji barikama jira an na an b'a ɲini ala fɛ labɛn minnu kɛra a kɛra ni wari minnu ye a kɛra ni dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ minnu ye yarabi ala ka miliyari bila nɔ na amin ala sɔnna fɛn o fɛn nana ka na sigi ka waajuli in lamɛn an b'a ɲini ala fɛ anw ni aw bɛɛ yarabi ala ka nin kɛ dalu ye an ye k'an don arijinɛ kɔnɔ amin ala sɔnna lahara ni ala taara k'i